Mfundo ina imene tikuyenera kuzindikira ndi yakuti Baibulo, pamene Mulungu akuchitachita ndi anthu, akuchita ndi magulu awiri. Gulu loyamba ndilo la Ayuda amene kuyamba kwa nthawi akutengedwa kuti ndi anthu a Mulungu. Gulu lina ndilo la anthu a mitundu ina amene chibadwa chawo sanabadwe Ayuda ayi. ndiye mu nthawi yakale ayuda ndi anthu a mitundu ina kodi mulungu akuchita nawo bwanji mu nthawi yatsopano ayuda ndi anthu a mitundu ina mulungu akuchita nawo bwanji mu nthawi imene ili nkudza ayuda ndi anthu a mitundu ina mulungu akuchita nawo bwanji ukazindikira chinthu chimenechichi udzakhala opeputsidwa komanso choonadi chidzakumasula chifukwa sudzakhala ndi phuma kuna kuti china chilichonse chimene chikunenedwacho n'changa n'changa n'changa udzadziwa kuti oh, izi zikukambidwa koma pa chifukwa chakuti komanso kwa ndani nde tatiyeni tione fundo izi mawu a mulungu ndi opindulitsa monga kukamba pa 2 timoteyo 3 vesi ya 16 komanso 17 koma kuti mawuwa akapindule tikuyenera tichite nawo molondola kapena kuti tiwagwiritse ntchito molondola moyenera and njira imene iyi ndi imene imatithandiza kumvetsa baibulo moona kapenanso molondola 2 timoteyo 2 vesi ya 15 akuti tichite nawo mawu a mulungu molondola tiyesetse kuti tikatengedwe antchito oyenera a mulungu kuyesetsa kumeneku si kuti ife tikafike kumwamba ayi koma kuti tikakhale ovomerezeka kugwira ntchito yomtumikira mulunguyo kuti ukhale mphunzitsi ukuyenera ku amati undergo training ya uphunzitsiyo kuti ukhale mechanic the, the same chimodzimodzi nde chimodzimodzinso kuti ukhale mtumiki wa mulungu ukuyenera kuchita mawu a mulungu nawo moyenera ndi mfundo zimene taphunzitsana zija kumayambiriro kuja ndi zimene zikutithandiza kuti tikakhale anthu ovomerezeka ngati antchito ndiye tikuvomerezedwa ngati antchito yotumikira mulungu pamene tikuwerenga mawu akewo ndi kuwamvetsetsa kuwagwiritsanso ntchito moyenera ngati sukuwamvetsetsa ukhala bwanji wa ntchito oyenerera anthu ukawauza zoti chani umakafotokoza zinthu zimene ukuzimvetsa kapenanso kuti uli nazo chizindikiri chizindikiritso eh. ndiye ngati sukumvetsetsa ulibenso kuzindikira kwa zinthu zimenezozo chifukwa chona kuti wadzimana nthawi yophunzira utomadzikakamiza koma sikuti zikuthandiza kapena kuti upindula nazo ndiye fundo ina ndiyakuti tingagwiritse ntchito moyenera motani mawu a mulungu tikuyenera kuzindikira kuti mulungu sasintha aheberi 13 vesi 8 koma machitachita a mulungu ndi anthuwo ndi amene amasintha ndi chimene tikufuna tikamvetsesane pamene chonena kuti mulungu sasintha koma machitachita ake ndi anthu ndi amene akutani akusintha ndiye pamene munthu ukuzindikira zimene zizi kuti o nthawi ino ndi nthawi ya chilamulo nthawi ino ndi nthawi ya chisomo nthawi ili nkudza ndi nthawi yakuti pamenepo ndiye kuti ukugwiritsa ntchito mawu moyenera ofunika kuphunzira ukuphunzira ofunika kuchita ukuchita sukusakaniza zinthu mfundo yomaliza tifuna tingoonetsana zitsanzo za kusintha kwa machitidwe a mulungu ndi anthu mu nthawi zosiyanasiyana ichi ndi chitsanzo andi chitsanzo chimenechi chitithandiza kuzindikira kunena kuti kudzitsutsa kumene kumaoneka m'mawu a mulungu kumene anthu ena savomereza kuti baibulo silingadzitsutse zimene ndi zabodza chifukwa fundozo nzotsutsika ndithu koma pali chifukwa zimene fundozo zikutsutsikira ndiye munthu ukazindikira kuti oh fundo izi ndizosiyana imeneyo ndi saini kapena kuti chizindikiro kuti nkutheka kuti zikukambidwa kwa anthu ena osiyana ndi amene zimakambidwa uku kapena mfundo yomweyo ikukambidwa mu nthawi ina yosiyana ndi nthawi imene imakambidwa uku ndiye mwachitsanzo pali levitiko 11:7-8 pamene akukamba za kuletsedwa kwa zakudya zosiyanasiyana mukapeza kuti 1 timoteo 4 vesi ya 4 akunena kuti chakudya chinachonse nchotani nchoyeretsedwa exodo 31 vesi 15 ndi akolose 2 vesi 16 akukambanso fundo imodzi koma mosiyana zimene anthu osakhazikika akawerenga zimenezizi zimatanthauza kuti baibulo ladzitsutsa pamene anthu ena amene amadzitenga kuti oh, ife ndi ndawo zino baibulo silingadzitsutse fundo imene ikabwera amatha kuyiphatikiza kukhala fundo imodzi kapena kumakhala kugonja kunena kuti ah timaona ngati kuti tikukamba zoona koma izi zinthu zabodza ndiyatu baibulo likutani likudzitsutsa kuli mateyu 5 vesi ya 19 komanso aroma 6 vesi ya 14 fundo ziwiri zosiyana kapena tinene kuti fundo imodzi koma zikukamba zosiyana chifukwa chonena kuti nthawi ndi anthu amene akulandira fundo zimenezi nzosiyana komanso ndi pa masalimo 51 vesi 11 motsogozana ndi aefeso 4 vesi 30 pamene akukamba za mzimu kutha kuchoka kapena kuti kumusiya munthu pamene mu nthawi ina nzosatheka kuti mzimu wa mulungu kapena kuti munthu ukalandira mzimu mzimu ukakuthawa fundo yomaliza genesis 17 verse 11 mpakana uh, yeah, verse 11 komanso agalatiya 6 verse ya 15 so mukuona ndipo tikuona limodzi noti fundo zimenezizi nzosiyana koma chifukwa chona kuti nthawi ndi zotani zosiyana ndi nthawi imene ikubwera tidzaona mfundo zonse zimene takambirana apa zifundo uh, sikisi mwatsatanetsatane za anthu a mitundu ina komanso ayuda nthawi zimene zili zitatu kugwiritsa ntchito moyenera mawu a mulungu okay ndi fundozi zikuoneka zotsutsana futi zotsutsana chifukwa cha nthawi komanso anthu amene akulandira uthengawo ndi kalikonse kamene tikukawerenga tikakaunikira uh, mu mfundo zimenezizi kuti okay ichi ndikuwerenga koma cha nthawi iyi komanso likupita kwa ife kapena awo baibulo lidzakhala lomvetsetseka komanso lopindulitsa ndipo tidzapepukidwa Zinthu zimene mukumva panozi simungazimve kawirikawiri kapena mwina simungazimve konse m'malo azipembedzo chifukwa chimenechichi sichikudziwika, koma ndi chinthu chimene chili ndi umboni wa Malemba ndipo tinayenera tikachidziwe posatengera kuti mmapita mpingo uti, chifukwa chinthu chimenechichi chikazindikirika chima chimachita nawe iweyo, chi- chi- chima- chimakuunikira iweyo osati kumalo kumene umapita kuya Chi- chimaunikira iweyo chikakuunikira iweyo umakhala omasuka umakhala ndi mtendere ona kuti sungamangike ona kuti iya kuti ineyo ndi wa CCAP ndikuti ndine wa CCAP basi mulungu sanakulengeni inu kukhala wa CCAP koma anakulengani kuti mukadziwe ndi kuzindikira choona cha mawu ake posatengera kuti ndinu akuti mukazindikira chinthu chimenechocho Kumene m'mapita sikudzakhala kopindulitsa, koma chimene munazindikira n'chimene chidzakhala chopindulitsa. Chimenechocho n'chimene Mulungu akufuna chikachitike m'miyoyo ya anthu onse. Ndiye talingalirani kuti anthu tonse tazindikira choonadi chimenechichi. Kungakhale za CCAP kapena mpingo wakuti kapena mpingo wakuti, tidzatsata Malemba. Mulungu alemekezeke chifukwa cha nthawi imene tinali nayo. Tikhale limodzi nthawi imenenso ili nkubwera.